An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn aw ye mɔgɔ caman de ye minnu bɛna an ka nin video sɔrɔ ni k'a lajɛ réseaux sociaux sanfɛ an b'aw fo fɔlɔ aw minnu bɛna an lajɛ ani aw minnu y'an lajɛli daminɛ facebook sanfɛ sɔgɔmada na an b'an ka page min sanfɛ en direct o ye le dénonciateur de o video kelen ni ala sɔnna ma ni k'a daminɛ n'a laban kuncɛ cogo na an kanubaaw minnu bɛ youtube sanfɛ n'olu taara o youtube kelen sanfɛ u sɔn ka taa an ka video ninnu sɔrɔ yen maa min b'aw ɲɛkɔrɔ sɔgɔmada na o ye professeur Jalo de nka mais professeur Jalo o ye n ka tɔgɔ ɲininen dalen ye n yɛrɛ la n tɔgɔ de ye ko Janjalo. O ye n bangeli tɔgɔ ye. O la sisan, sɔgɔmada na nin ye n sigilen ye. Laturu dɔ bɛ n ɲɛkɔrɔ. Ɔ, wa n bɛ en direct Facebook sanfɛ. Ɔ, an b'an kanubaaw fo o la. A bɛna k'aw ɲɛna peut-être ko kura ye, nka mais o b'a sɔrɔ n y'a fɔ kunun. N ko cogo di kunun? n ko n'a diyara an tigi ala ye n bi sɔn ka na video dɔw kɛ bi olu video bi sɔn ka boli laturu san fɔlɔ ani laturu san filanan ko kan ɔ n'o de layiru ta n ko ni ala sɔnna ma n b'a kɛ bi ɔ o ala sɔnna ma n b'o o kɛnɛ kan ɔ n bɛ fɛ ka na dɔɔnin fɔ o ko la ɔ o dɔɔnin fɔlen kɔtɔ la an bɛna ɲininkali de kɛ laturu san fila ani laturu san saba ɔ mun de don dɛ n'o kɛra dɔrɔn bɛɛ b'i ka faamu sɔrɔ a la d'abord laturu san fila ani san saba n'an ko o la ko ka faamuya sɔrɔ a la ɔ an bɛ se ka min fɔ o ye san fɔlɔ kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen olu fɔcogo bɛ se ka gɛlɛya dɔɔnin san fɔlɔ kɔnɔ nka mais i bɛ t'a sɔrɔ n'i donna san filanan kɔnɔ olu kuma ninnu a ka ca a la fɛ i bɛ t'a tɔ sɔrɔ yen ɔ san fɔlɔ sigilen bɛ so tan ni wɔɔrɔ kan cogo min san filanan sigilen bɛ so tan ni wɔɔrɔ kelen o kan o cogo kelen na ɔ nka mɛ kuma dɔ bɛ o tɛ sɔrɔ nin kɔnɔ san fɔlɔ la k'a jɛya pasi nka mɛ san filanan kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ kuma dɔ bɛ se ka sɔrɔ yen kuma min bɛ se ka a jɛlen tɔ di i ma o la misali kelen sisan turabu nin san fɔlɔ nin ye adama de a san fɔlɔ ko laban ye musa ye o musa ye kuma min fɔ eh, ko laban ye lomara bilen lomara bilen fana ka so ye kuma min fɔ n'i ye laturu san filanan ta i bɛ t'a sɔrɔ kuma nin tɔ bɛ se ka kɛ o kɔnɔ a bɛ n'a fɔ tuguni ɔ badenso ye kuma min fɔ san fɔlɔ nin kɔnɔ ɔ san filanan kɔnɔ badenso bɛ taa kuma min fɔ i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔw la nka mɛ pour que ka se ka san filanan ni san sabanan dɔn d'abord fana pour que ka se ka san fɔlɔ dɔn fo yɛrɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ e ye laturu yɛrɛ ɲini k'a dɔn laturu ɲinini k'a dɔn o tɛ laturudenw tɔgɔ dɔnni ye o tɛ laturuso tɔgɔ dɔnni ye o tɛ laturu sakila dɔnni ye o tɛ laturu fayida dɔnni ye o tɛ laturu kuma fɔli dɔnni ye laturu dɔnni bɛ sɔrɔ laturu yɛrɛ de kɔnɔ e bɛ turabudenw tɔgɔ dɔn cogo min i kan ka so nin kelen kelen bɛɛ de fana kɔrɔ dɔn ten wa ne ka kalan kɔnɔ i ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko so ninnu bɛɛ b'u nɔ na u ti bɔ yen nka mɛ denw olu bɛ tagasegi kɛ sow ni ɲɔgɔn cɛ ɔ o bolo ma an b'a fɔ bɛɛ ma k'an bɛ kun n ka laada ye laada kelen ye n bɛ to k'a fɔ n ko n'a ka di i ye ne wele foli kɔfɛ o ye bamanan ani farafinna ni mɔgɔɲumanya taamasiyɛn ye foli kɔfɛ ka bɛn ni waati cogoyaw ni dugu sigicogo ye o foli kɔfɛ a fɔ ko parce que anw farafinw bɛ se nɛgɛnni fila la d'abord an b'i nɛgɛn k'i bila i ka nkalon tigɛ parce que i t'a dɔn walima an bɛ i fudu k'i la funu i ka kuma i ka dimi ka fɛn fɔ min bɛ se ka i yɛrɛ degun don min tɛ o don ye o la n'i bɛ kuma a ka kan i ka kuma fɔ ka kuma tɔ to to cogo la to cogo min ni i tɛ se k'i yɛrɛ coron don min tɛ bi ye maa don dɔ la maa kuma fɔ cogo fantanya ni sɔrɔ fɛ ani jamatigiya ni mɔgɔtanya fɛ ani i don wɛrɛ fana o kuma donya o wagatiw cogoya la a yɛlɛma fara a tolen la i bolo u tɛ kelen ye ɔ nka mɛ ne ka video kabi don min bɛ kamera ɲɛsin kelen ma k'a to la ka na tarabudenw fɔ fo bi i bɛ n ka video suivi ɔ i bɛ t'a sɔrɔ kumaw bɛ sigi ɲɔgɔn kan k'a sigi ɲɔgɔn kan kak nka mɛ i bɛ t'a sɔrɔ kuma dɔw la n bɛ détail ba kɛ mɛ kuma dɔ la n bɛ détail surunmani kɛ o dun ye diyagoya de ye n'i tɛ fɛ maa k'i ka ko dɔ dɔn fu la kɔni n'a y'i diya n wele k'a fɔ n ɲɛna ko karisa foli kɔfɛ n bɛ fɛ k'i kɔrɔbɔ n'o jagɛlɛya kunn'i la parce que i ko k'i bɛ se ka laturu yɛlɛma yɛlɛma cogo min y'i diya nka mɛ n'o jagɛlɛya ma kun i la a fɔ karisa n y'i wele komi i ko i bɛ se ka laturu yɛlɛma n bɛ fɛ i ka nin fɔ ne ɲɛna i y'a a ne wele de i ka telefɔni na wasapu kan n t'i jaabi dɛ parce que o la an fila bɛɛ bɛ ka wari jeni mɛ i yɛrɛ crédit min san ka ne wele wari jeni t'o la o i bɛ hakili sigi ne k'o lamɛn ɔ o la dun a fɔ ne ɲɛna ko tirabu nin ye adama ye ɔ ne b'a f'i ɲɛna n ko adama min y'a da tirabu nin na o diyara ne ye mɛ e ko ne ma ko nin kelen pe de adama ɔ adama wɛrɛ tɛ tirabu kɔnɔ kuma kɔrɔ de y'o ye o la ne bɛ sɔrɔ k'a fɔ e ɲɛna e min ye tirabu ci ne ma ko ne ka kuma adama nin ne ka kalan bulon kɔnɔ Ne t'i ɲininka tirabu cikun na bilen mɛ adama nin n bɛ don détail la n b'a d'i ma n b'a fɔ e ye tirabu min fɔ ne ɲɛna k'a nin ye adama ye n'i bɛ ka taa dugu taga la dugu bɛ sɔrɔ tilebin de fɛ walima kelen i bɛ taa dugu min na i sigiyɔrɔ bɛ bɛn tilebin ma walima kelen i bɛ taa tilebin fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se i tagayɔrɔ la ni dugu taga don o kɔfɛ e de ko ne ma ko nin kelen pe adama ne b'a f'i ɲɛna ni min kɛra adama ye ni bana ko don ne b'a f'e ɲɛna ko bana nin bi kɛ kungolo yanfan fɛ e bɛna ne ɲininka ko fa wa a ne b'a f'e ɲɛna n ko fa bɛ kungolo de la n'e ko ɔhɔn n b'a fɔ a bɛ se ka kɛ o ye e bɛna ne ɲininka ko kungolo gɛlɛn dimi de don wa ne b'e ɲininka ne kunkolo gɛlɛndimi bɛ sɔrɔ kunkolo de la o tuma na o de don e bɛna ne ɲininka k'a kunkolodimi k'a kunkolo gɛlɛndimi ka jugu walima a ma jugu ne b'a f'i ɲɛna e de da y'a fɔ ne ɲɛna ko nin kelen pe adama n'i kun y'a di ne ma nin ani dimi adama a juguya n'a juguya kɛbaliya ne kun b'o f'e ɲɛna o la e bi ne bɛ de ma e min ko ne ma k'i ka tarabu nin ye adama ye nin kumakan fila voyage ni banako kɔfɛ ne bɛ tila k'a fɔ e ɲɛna e min y'a fɔ ne ɲɛna k'i ka tarabu nin ye adama ye n b'a fɔ n kari alimakusi bɛ tarabu kɔnɔ wa o ye bɔtɔla ye ni sira dɔ ye n'e ko ne ma ko tarabu san fɔlɔ nin kɔnɔ kɔni e ma alimakusi ye ne b'a f'i ɲɛna o tuma na adama min bɛ nin na n'e tun b'a fɛ ka don jate dɔn tile jate dɔn ɛri jate dɔn segɔni jate dɔn walima ka san yɛrɛ jate dɔn ne tun bɛ se ka i bilasira n'o ye ɔ nka mɛ komi jateminɛ yɛrɛ la e ko ko alimakusi tɛ yen adama fɛrɛ tɛ yen o adama min bɛ nin na n'a y'a sɔrɔ jate de dɔnni don adama min yɛrɛ bɛ nin na fɔlɔ ne b'a fɔ i ma n'a diyara n ye n ko kari ko nin kɔni daminɛ bɛnna kelen de ma o kelen miniti b'o kɔnɔ segɔni b'o kɔnɔ tile b'o kɔnɔ san yɛrɛ b'o o kɔnɔ n'e ko ne ma k'o bɛ taa laban cogo di ne b'a f'i ɲɛna i b'i doni jigin e yɛrɛ de da ko ne ma ko adama tɛ yen n tila k'i ɲininka n'i ko alimakusi tɛ yen alimakusi yekun ye jumɛn ye ani adama yekun ye jumɛn ye adama fara tarabuden tɔw kan n'o o fila saba bɛ tarabu kɔnɔ don ni ɛri ni kalo hakɛ tɔ ni san hakɛ tɔ walima a ɲinini dɔnni kama olu bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn ye nka mɛ duuru o duuru fila ye tiɲɛ ye ɔ nka mɛ o dun kɔfɛ dun ni alimakusi dun yera hali k'a sɔrɔ adama fila bɛ tarabu kɔnɔ ɔ ne tɛna adama fila nin ta bilen ne bɛ alimakusi kelen ani adama nin ta o fɔcogo la fana ne ka kalan ni ne ka ɲinini kɔnɔ o duuru o duuru saba ye tiɲɛ ye hali n'a sɔrɔ adama bɛ yen ne b'o tigɛ k'o bɔ a la n b'a fɔ e min ye ne ɲininka tarabu nin na k'o ye adama ye n ye nin waatini nin bɛɛ kɛ nin de kuma fɔli kama Adama lacogo la, e ka da la k'a fɔ ko ne ko n bɛ se k'a yɛlɛma n b'a yɛlɛma. O tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ n bɛ don tarabu yɛrɛ de fɔli kɔnɔ. E ko ne ma ko nin so den ye Adama ye, n bɛna tarabu de ɲɛfɔ i ɲɛna. I ko ne ma ko nin so den k'o ye Adama de ye, ne b'a f'i ɲɛna o kɔrɔ Adama fila tɛ e ka laturu bɛɛ ye. ɔ ne bɛ sɔrɔ k'e ɲininka ni min ye ne b'a fɔ adama fɛ yen turabuden jumɛn bɛ yen e b'a fɔ ne ɲɛna ko adama fɛ yen ko lomarabilen bɛ yen ne b'a f'i ɲɛna lomarabilen joli bɛ turabu kɔnɔ e b'a fɔ ne ɲɛna ko lomarabilen dila a ma ko garijigɛ ni ko laban lomarabilen ne bɛ sɔrɔ k'e ɲininka sisan n k'o tuma na lomarabilen ka so kɔnɔ turabuden jumɛn bɛ yen e b'a fɔ ne ɲɛna ko lomarabilen fɛ yen ko musa de bɛ yen ne bɛ segin k'a fɔ e ɲɛna o tuma na musa min fana ka so ni lomarabilen b'a ko laban na n'o ye tiɲɛ bolo lawuli musa joli bɛ tirabu kɔnɔ e b'a fɔ ne ɲɛna ko musa bɛ yen nɔ ko si wɔɔrɔ ni furu ne b'a fɔ si wɔɔrɔ ta sen bɔ a la furu ta o ɲɛdɔnna ka ban mɛ ne bɛ musa min nɔfɛ o ni lomarabilen bɛ ko laban na o tɛ se ka kuma e bɛna kabakoya kana kabakoya ni maa min ye fɛn min dɔn i bɛ fɛn min dɔn n'a fɔra k'i k'o lakale o lakaleli siga ma k'i minɛ o lakaleli fili o bɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ parce que a ka di da ye ka fɛn dɔ fɔ walima miiri dusukun miirina k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ da bɛ se ka teliya a m'o fɔ walima da bɛ se ka fili a m'o fɔ ani ko yɛrɛ dɔnbaliya tɛ kelen ye o la sisan ne b'a fɔ adama min bɛ ni na o adama bɛ na ko tan ni duuru kɛ ne ka laturu mankan dugu la a tɛ se ka na yan nka mɛ o adama ka o nali min filɛ o adama ka so kɔnɔ tarabuden min bɛ o ye lomara ye lomarabilen fana bɛ na ko tan ni duuru kɛ ne ka mankan dugu kɔnɔ a tɛ se ka na yan mɛ adama mago bɛ lomarabilen tan de la sisan adama mago bɛ lomarabilen tan na ɔ o lomarabilen tan komi adama ye so kelen minɛ ka bɔ lomara ka so tan ni duuru la o tuma na lomara tɔ bɛ to so tan ani naani o lomara tɔ tora so tan ni naani min adama ka so tirabuden fara adama yɛrɛ tirabuden kan sisan u ka laɲini tɔ bɛ to lomarabilen kɔnɔntɔn de o lomarabilen kɔnɔntɔn na lomarabilen min bɛ garijigɛ la ani min bɛ ko laban na olu ye fila minɛ ka ban o fila b'a nataga o tuma na o lomarabilen turabuden fana komi ale yera laturu garijɛgɛso kɔnɔ a fana mago b'a yɛrɛ kun ka so la ale ye lomarabilen yɛrɛ kun ka so turabuden min bɛ yen o ye musa ye musa turabuden bɛ nako tan ni wɔɔrɔ de kɛ laturu so tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ ne ka magan dugu kɔnɔ nka mais o nako tan ni wɔɔrɔ min filɛ nin ye musa nako kelen min filɛ nin ye turabu furuso kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a bɛ siyɔrɔso kɔnɔ n ko t'o ma hali n'a y'a sɔrɔ musa ye nako tan ni duuru kɛ sisan parce que lomarabilen ka so eh, musa nana yen nɔ donc a tɔ bɛ to nako tan ni duuru ye o nako tan ni duuru musa kelen pe de bɛ yen min ni lomarabilen nin fana bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ o la sisan ni ne ko n b'olu fara ɲɔgɔn kan ne b'a fɔ n balimakɛ tarabu nin ko k'a b'a daminɛ ni e ka garijɛgɛ ko dɔ ye i ka garijɛgɛ ko min ni a donnen bɛ furu la furu min kɛlen lo n'a latigɛlen lo ka ban walima kelen garijɛgɛ min donnen bɛ kanuko la kanuko min kɛlen lo ka ban n'a latigɛlen lo ka ban walima kelen a donnen lo mandiya ni fɛ dɔ la fɛ min latigɛlen lo ka ban n'a kɛlen lo o la sisan ɲininkali fila bɛ tarabu ninnu kɔnɔ yan sani ne ka bɔ yen pour que e yɛrɛ bɛ da la k'a fɔ ko ne b'a dɔn ɔ sisan ne b'a fɔ e na karisa tarabu y'a daminɛ ko e kɛlen ka furu dɔ kɛ ka ban tarabu ma tɛmɛ ko kan o ye tarabu fɔcogo fɔlɔ ye kanu dɔ kɛlen lo i fɛ ka ban pewu tarabu fɔcogo filanan dɔ ye mandiya dɔ donnen b'i garijɛgɛ la o mandiya kɛlen lo ka ban pewu mais hakili bɛ kanu min na o ye cɛ ni muso ka fɛɛrɛ wa non ne ko t'o ma ne ko bɛ kanu min ma i bɛ muso min fɛ muso min b'i fɛ a b'i faamu mais n m'a fɔ n k'aw fɛrɛla aw fila ne m'o fɔ ɔ o la sisan ne bɛ sɔrɔ k'a fɔ e na toujours karisa n'o y'a sɔrɔ e kɛtɔla lo ka laturu bigi de ci k'i bɛ fɛ ka muso nin ɲini furu la n'a bɛ sɔrɔ walima n'a tɛ sɔrɔ ni laturu citɔla kun de ye o ye n b'a f'i ɲɛna ko muso nin ye garijɛgɛla muso de ye n t'a fɔ n k'e garijɛgɛla muso lo mais furu nin ye garijɛgɛla furu de ye furu min ko latigɛlen lo ka ban wa a bɛ kɛ o y'a sɔrɔ e bɛ fɛ k'a dɔn de n'a y'a sɔrɔ furu nin bɛ kɛ walima n'a tɛ kɛ o y'a fɔcogo version fɔlɔ ye a version filanan karisa n'o o k'a sɔrɔ e de bɛ fɛ ka na dabali dɔ kɛ dabali min n'i bɛ fɛ muso nin ka furu i ma walima karisa e de bɛ fɛ ka dabali dɔ kɛ dabali min n'i bɛ fɛ i ka furu cɛ nin ma o y'a kɛlen muso ta ye ɔ n'o de dabali kɛlen don tarabu m'a fɔ ko dabali bɛ ɲa tarabu ma dabali yira ne na mɛ tarabu kɔni ko laɲini ye min ye n'o ye ka se ka muso nin sɔrɔ k'a furu ye ko a bɛ k'i garijɛgɛla furu ye a bɛ kɛ wo latigɛlen don toujours n bɛ laturu san fɔlɔ kɔnɔ laturu den fɔlɔ ka kuma wuli k'a lase laturu so filanan ma k'a lase laturu so wolonfilanan ma ne k'a lase laturu so tan ani wɔɔrɔnan ma n b'o de kɔnɔ donc a bɛ e de bolo sa ne ka ne choisi n'an bɔra yen e bɛna di ne ma ko badu zumana o kɔrɔ ye ko badu kelenpe zumana ne b'a ɲini e bolo badu kelenpe zumana min ni e y'a fɔ o b'a yira n na k'a fɔ ko zumana wɛrɛ tɛ tarabu kɔnɔ bilen mɛ zumana tarabuden min filɛ badu so kɔnɔ a bɛ so min kɔnɔ o soden bɛ nako tan ni duuru kɛ ne ka makan dugu de kɔnɔ o nako tan ni duuru nin zumana nana ale ka so kɔnɔ ka ban a tɔ tora nako tan ni naani nka mɛ ale maliju nako tan ni duuru maliju wolonfila de bɛ yen o ni zumana nin bɛ se ka kuma nka mɛ n komi maliju ka so nin dun minɛna ka ban maliju tɔ tora maliju wɔɔrɔ o de ni zumana nin bɛ se ka kuma ne bɛ e ɲininka sa i ka laturu kɔnɔ maliju bɛ yen wa e ye tarabu filɛ e ko ne ma ko ayi ko tarabu kɔnɔ ko maliju tɛ yen ne b'a f'i ɲɛna ko zumana min kumana badu so kɔnɔ o kumana zumana nin bɛ ka muso dɔ de taamasiyɛn di an ma muso min ye muso sumalennin o mɔgɔw bɛ yen hali u ka suma u ka kuma fɔcogo n'u ka kɛbaaraw bɛɛ la walima muso don maa min kunkolo ka bon mɛ ni e ye ne ɲininka ko muso nin bɛ min n b'a fɔ n k'i filila parce que muso nin kan ka ye ni yɔrɔ min ye o ye maliju tarabuden nako wɔɔrɔ tɔ de ye sisan ne ɲɛ to o la ne bɛ se ka mun fɔ e ɲɛna sisan fo ni n ye nkalon tigɛ o la sisan pour que kuma kana janya o laturu san fɔlɔ kelen o kɔnɔ n bɛ so fila ta ka na san filanan kɔrɔ yira e la o laturu san fɔlɔ kelen o kɔnɔ e b'a fɔ ne ɲɛna tarabu kɔnɔ k'a dira an ma ko fasotigi ni denɲɔgɔn solomana ne b'a f'i ɲɛna n k'o diyara ne ye e ko fasotigi ni denɲɔgɔn solomana ɔ ni e ko ne ka nin kɔrɔ fɔ fɔlɔ ne bɛ e ɲininka a tarabuden fila bɛɛ lajɛlen ye solomana ye tiɲɛ don mɛ a tarabuden fila kuma fɔcogo bɛ a solomanaw bɔ ɲɔgɔn na mɛ tɔgɔ bɛ yen a fɔ cogo de bɛ solomana kɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na mɛ tɔgɔ ye solomana ye wa turabuden fila min fana filɛ n'o ye solomana ye u nana so suguya fila min kɔnɔ fasotigi ka so d'abord o turabuden min filɛ ni o ye fasotigi ka so ye o fasotigi turabuden bɛ nako tan ni duuru kɛ ne ka magan dugu kɔnɔ komi solomani y'u ka so minɛ ka ban dun donc maintenant a tɔ tora nako tan ni naani mɛ ale ka nako tan ni duuru nin na ale den naani de b'a la den naani min bɛ e yira e min ye filɛli kɛ i yɛrɛ ye walima maa min sera e ma filɛli la o de fana bɛ muso fa yɛrɛ yira walima muso ka fakunya bɛ min bolo muso min sera e ma filɛli la n'a y'a sɔrɔ i ye fa tɔgɔ fɔ ɔ kɔmi solomani nana ye dun donc maintenant a tɛ nako tan ni duuru kɛ bilen a tɔ bɛ to nako tan ni naani o nako tan ni naani na den saba de bɛ yen o ni solomana min filɛ faso kɔnɔ olu bɛ se ka kuma ne bɛ sɔrɔ k'e ɲininka n ko idirisa bɛ laturu kɔnɔ wa e bɛ tarabu lajɛ e b'a fɔ ne ɲɛna ko ayi ko idirisa tɛ yen i b'a fɔ o kuma nin an k'o da yen ɔ o kuma na i ko solomani fana bɛ den ɲɔgɔn so kɔnɔ o tɛlɛki ibrahima ka so min filɛ ne solomana bɛ yen o solomana nana so min kɔnɔ o soden ye tarabuden min bɛ nako tan ni wɔɔrɔ kɛ ne ka magan dugu kɔnɔ nka mɛ o ka nako tan ni wɔɔrɔ ne ka magan dugu kɔnɔ solomani nana ale ka so ka ban a tɔ tora nako tan ni duuru o nako tan ni duuru yɛlɛma cogo yɛlɛma cogo y'i diya o ni solomana bɛ se ka kuma min filɛ nin ye y'a faamu ne y'e ɲininka den ɲɔgɔn so kɔnɔ o kuma na taliki bɛ min a bɛ tarabu kɔnɔ e ko ɔhɔn jigi kelen taliki ibrahima n b'a fɔ n ko o diyara n ye mɛ taliki ye kuma di dɔ fana ma o nka mɛ sani an ka taa yen solomani fila nin bɛɛ lajɛlen ka so ye masaso de ye tarabuden jumɛn bɛ yen solomani ka so tarabuden min bɛ yen o ye kalalahu ye tarabuden solomana dun bɛ nako tan ani wɔɔrɔ de kɛ ne ka magan dugu kɔnɔ nka mɛ a ka so minɛna ka ban alaw taala fɛ a tɔ tora nako tan ani duuru nka mɛ solomani ka nako tan ani wɔɔrɔ nin kɔnɔ solomani wolonfila de bɛ yen u bɛ masaya baro bɔ o solomani wolonfila la solomani kelen de bɛ yen o bɛ denɲɔgɔn dɔnnibaa fɔ nka mɛ solomani ka nako tan ni duuru nin kɔnɔ sa parce que a ka so minɛna solomani tɔ tora solomani joli ye solomani tan ni duuru o solomani tan ni duuru la solomani wɔɔrɔ de tora min bɛ masaya ko fɔ mɛ o wɔɔrɔ la solomani kelen bɛ yen o bɛ dɔnnibaa ko fɔ donc duuru o bɛ masaya fɔ voilà sisan ne bɛ tila k'a f'e ɲɛna n ko nka mɛ solomani ka so kɔnɔ kalalaw min nana o kalalaw tila tuguni ka kuma dɔ di a yɛrɛ ka so ma e b'a fɔ ko ɔhɔn ko kalalaw b'a yɛrɛ fɛ yen n b'a fɔ o diyara ne ye mɛ kalalaw wɛrɛ bɛ tarabu kɔnɔ e b'a fɔ k'o bɛ kɛnɛ kan n b'a fɔ o min bɛ kɛnɛ kan o fana bɛ ka kuma dɔ di zumana dɔ ma e bɛ tila k'a fɔ ko kalalaw dɔ fana bɛ nafolo kɔnɔ n b'a fɔ n k'o kalalaw fana bɛ ka kuma dɔ di tarabuden wɛrɛ ma min ye tontigi ye e dun ko ko Sabu Badara fana ka so kɔnɔ Taliki Ibrahima bɛ yen, o Taliki Ibrahima fana bɛ ka kuma dɔ di Tarabuden min ma, o ye Sabu Badara ye. Sabu Badara fana bɛ fɛ ka kuma di Tarabuden dɔ ma, mais a y'i sonsori fɔlɔ k'i jɔ, o Tarabuden tɔgɔ Ɛnzan, fo Ɛnzan kelen pe ka sɔrɔ laturu so seeginan kɔnɔ, o fana bɛ Sabu Badara ka kuma di Ɛnzan ma. Ɔ n balimakɛ, ninnu ka kuma di di ɲɔgɔn ma teriya sira tɛ balimaya sira tɛ fadenya sira tɛ kabila kelen sira tɛ seereya sira tɛ den ni sow nacogo laturu kɔnɔ o de bɛ kuma di laturudala ma ka kuma faranfasiya ka taa i bɔ kuma kɔnɔ kuma min ye tiɲɛ ye k'o fɔ i yɛrɛ ɲɛna walima i ka filɛlikɛla ɲɛna walima k'i i to kuma kɔnɔ kuma min fana ye tiɲɛ ye n'a tɛ fɛ ka dayɛlɛ e ta ye tamasiyɛn fɔli de ye o la sisan n bɛ don kuma kɔnɔ pour que n bɛ se ka laturu san filanan babu ta nin bɛ ka min fɔ ko fasotigi ka masaya ko o masaya sira jɛlen don masaya sira min jɛlen don o fasotigi kelen ka masaya sira min jɛlen don k'o y'a ka masaya sira ye a bɛ na sira min y'a ɲɛ na wa a n'a ka nafoloko siraw don nafoloko sira min n'a b'a y'a ɲɛ na o tɛ kuma bannen ye o fasotigi min ye tarabu cɛ a yɛrɛ ye k'o fasotigi fana k'a jigi dalen bɛ cɛ dɔ kan nin de ko ten nka m'a jigi dalen bɛ cɛ min kan o jigiya ni dimi b'a la o jigiya balilen don o jigiya ma se k'a ɲɛnabɔ nin de ko ten nka mɛ taliki ko k'o cɛ de ye cɛ sugu jumɛn ye ko o cɛ ye cɛ ye min ye dɔnnibaa ye solomani ko ten nka mɛ k'o dɔnnibaa cɛ de fana k'o ka dɔnniya siraw jɛlen don a banna mɛ nafoloso ani kɛnɛso kalalaw o bɛɛ bɛ taa di fasotigi ma ɔ sisan ka bɔ nin kɔnɔ e bɛn'a ye k'a fɔ ko bɔn ko lomarabilen min tarabu ko laban mara yan san fɔlɔ kɔnɔ o lomarabilen kelen o nana da tarabu nin na o lomarabilen kelen ka so tarabu san fɔlɔ kɔnɔ o kɛra musa ye o lomarabilen kelen ka so laturu san filanan kɔnɔ o kɛra musa ye o la san fɔlɔ kuma ni san filanan kuma a fɔra fɔ cogo min na ko a tigilamɔgɔ bɛ fɛ ka muso min furu ni tarabu ci kun ye o filɛli ye walima a bɛna dabali min kɛ pour que furu min bɛ se k'a kɛ ni tarabu ci kun ye o ye walima tarabu wulila n'a yɛrɛ ka garijɛgɛ la furu min ye min n'a kɛlen don nɔgɔ fosi tɛ a la kanu min kɛlen don nɔgɔ fosi t'a la n'a kanu latigɛlen don a bɛ k'o de fɔ k'a bɛ segin o kan tuguni ko nkalon t'o kuma na ɔ donc n'a seginna o kan k'a fɔ ko nkalon t'o o kuma na dun i b'a ye i bɛ tila k'i jɔ baduso tun kɛra zumana ye o baduso zumana ne ko n ko n'a y'a sɔrɔ maliju bɛ tarabu kɔnɔ mɛ kɔmi maliju tɛ yen baduso zumana bɛ ka muso de fɔ n ye muso min ka kɛ baara fɔ a muso ye muso ye muso min kunkolo ka bon walima sumalen don a ka kɛ baaraw la o ye san fɔlɔ baduso ye maliju tɛ tarabu kɔnɔ san filanan baduso o kɛra alahu taala ye nka mɛ hali bi maliju fana tɛ o tarabu kelen kɔnɔ ɔ muso kunkoloba muso sumalen min fɔra o muso ka sira de mankutu bi k'a fɔ yan sisan san filanan kɔnɔ k'a dɔn min bɛ yen o kɔfɛ fasotigi ka masaya kuma fɔra san fɔlɔ kɔnɔ masaya min sira jɛlen don ani wari sɔrɔ sira minnu jɛlen don sira yetaw ka taa se denɲɔgɔn ma an ka denɲɔgɔn nin to yen fɔlɔ solomani nin ko ten fɔlɔ faso kɔnɔ ɔ san filanan na a bɛ k'a fɔ ko fasotigi ka masaya sira fana kɔfɛ k'a bɛ ka fasotigi ka sira dɔw fɔ o fana sira kisa tɔ bɛ sɔrɔ laturu san filanan kɔnɔ denɲɔgɔn dɔnnibaa min fɔra ni fasotigi jigi dalen b'a kan o jigiya n'o balilen don o denɲɔgɔn dɔnnibaa min fɔra a ka dɔnniya de kisa fɔra nka mɛ a fɔra ko denɲɔgɔn dɔnnibaa yɛrɛ ni juguya de don yan nɔ san filanan kɔnɔ donc dɔɔni fana fɔra ka fara denɲɔgɔn dɔnnibaa kan e bɛna mun faamu nin kɔnɔ laturu san fɔlɔ a bɛ kuma dɔw dayɛlɛ fo k'a ban pewu mɛ kuma dɔw la a bɛ kuma dɔw sonsolini ka taa tɔ di laturu san filanan ma ɔ o la muso min ye muso kunkoloba ye n'a sumalen don o muso kelen ka siraw kan ko gɛlɛya b'a kan fasotigi min ka masaya siraw n'u u ka masaya sira yetaw jɛlen don ani nafolo sira yetaw olu de jɛlen don ko nka mɛ ko fasotigi yɛrɛ fana ka siraw ko gɛlɛya b'a kan laturu san filanan bɛ ka kuma dɔ fɔ yan a b'a dɔw d'i ma k'a fɔ ko ni nin ko nin tɛmɛna nin de bɛ na a b'a dɔw d'i ma nin ko nin de bɛ yen nka mɛ nin fana bɛ na o dun bɛ kɛnɛ kan yan fasotigi ka masaya sira yetaw jɛlen don ne ka tila ka na ka nafolo sira yetaw jɛya mɛ yan nɔ fasotigi ka sira gɛlɛya b'a kan mɛ attention masaya sira bɛ yen i yɛrɛ kun ka sira fana bɛ yen n'i tɛ dɔnniya kɛ de i bɛ se ka sɔsɔli k'o la masaya ye e ka ɲinini fɛn de ye wari ye e ka ɲinini fɛn de ye olu siraw bɛ se ka ye ɲɛ bi naani fɛ e fɛ nɔgɔ t'a la nka mɛ e yɛrɛ kun ka sira gɛlɛya b'a kan nin bɛna e kabakoya dɛ mɛ ne tɛ kabakoya bawo la masaya sira ye o y'e ka hɛrɛ n'i ka lafiya ɲinini fɛn ko de ye nafolo o y'e ka wari ɲinini ko de ye nka mɛ wari bɛ maa dɔ kun a bɛ jɔyɔrɔ la mɛ lafiya t'a ka vi la ale yɛrɛbakun ye ko ko daminɛ a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ a kelen pe ka diɲɛlatigɛ bɛɛ masaya tɛ dɛ gɛlɛya de b'ale ka sira kan dɔrɔn hali n'a fɔra ko di bɛ ba kɔ n'ale ko k'a bɛ taa gɛlɛya bɛ yen u b'o fɔ muso min ye muso kunkoloba ye ko ka tila k'a fɔ ko o muso kunkoloba hali n'a ka kisa bɛɛ ma dɔn ko muso fana ka sira kan ko gɛlɛya bɛ yen i ye laturu san filanan baro ye bɔn denɲɔgɔn dɔnnibaa min fɔra ni jigi dalen b'a kan jigi ani dimi b'a la ɔ o denɲɔgɔn dɔnnibaa k'o fana n'a ka juguyaw don y'a ye bɔn mɛtina nafolo sira yeta min fɔra yan nɔ k'o jɛlen don nin bɛ k'a fɔ yan nɔ dimiso kɔnɔ tontigi ko o nafolo ninnu fana ko dimi b'a la nka mɛ yan nɔ a ye nafolo kisa da fɔ mɛ yan nɔ a ko nafolo siraw de jɛlen don ɔ o fana e bɛna fɔ sisan k'e bɛ sɔsɔli dɔ k'o la mɛ n'i ka kalan ma se min ma n'i ka dɔnni ma se min ma o sɔsɔli ye wajibi bilen de ye o mɛ n b'a ɲɛf'i ɲɛna nafolo siraw yetaw jɛlen don karisa n nana i ka so an ye fɔkabɛn kɛ an bɛnna nin kan nɔgɔ t'a la bɛnkan y'o ye ayiwa n bɛ taa wari ɲini ka na kuma banna ale taara wari de ɲini ka na alors ale taara wari min ɲini k'a bɛ na dɛ o wari de gɛlɛya b'a sɔrɔli la walima kelen ale yɛrɛ min taara wari ɲini ka wari yɛrɛ bɔ a man d'ale ye nin bɛ se k'o fɔ yan nɔ wari da ma fɔ mɛ yan nɔ a bɛ ka kuma wari kan ko wari min bɛ se k'a d'i ma n'o balilen don o b'a daminɛ kelen ka taa se wolonfila o kelen kɛmɛ b'o la dɔrɔmɛ kelen b'o la wa kelen b'o la fo k'a yɛlɛ sanfɛ mɛ yan nɔ a ma da fɔ ɔ o la sisan i bɛ da la k'a fɔ ko cɛn tɔgɔ mamadu laturu san fɔlɔ a bɛ kuma dɔ fɔ k'a bila i b'a tɔ sɔrɔ san filanan kɔnɔ bɔn n'i ko mɔgɔ ma k'a ka nafolo sɔrɔ jɛlen don mɛ mɔgɔ nana a fɛ a n'a tigi ye fo ka bɛn kɛ wariko la u bɛnn'a kan o ye bɛnkan de ye o u bɛnna min kan o jɛra ka ban ɔ mɛ min bɛ taa ɲini ka na o tigi se ka taa f'e ɲɛna bilen ko a k'i ye min fɔ k'a ma kɛ a tɛ se k'o fɔ parce que nafolo sɔrɔ siraw de jɛlen don e ni cɛ bɛnna min na o jɛra nka mɛ n'a k'i ma ko n karisa wari ma sɔrɔ e ye min fɔ o ye nkalon ye i b'a fɔ ko a y'i filila ne ko nafolo sɔrɔ siraw de jɛlen don e yɛrɛ ko k'e ni cɛ yɛrɛ sigila aw bɛnna a kan cɛ de taara wari ɲini ɔ cɛ taara min ɲini o de sɔrɔ man di parce que dimi b'a la mɛ pour que e ka se ka lafiya f'i tun ka san filanan fɔ o ye laturu san filanan bénéfice dɔ ye nka mɛ laturu san fɔlɔ dɔw bɛ yen dan b'o o la o ye par exemple maa min bɛ fɛ ka na ala deli kɛ mɔgɔ dɔ ka furuko la walima a ka mandiya ko la walima a ka kanu ko la n'a ye laturu bigi ta walima laturu bɔgɔ ta k'o filɛli kɛ i bɛ taa sɔrɔ o kɔnɔna na laturu min nana ka na turabu mara ta a dira a ma de ko min kelen adama garijɛgɛ ni ko la b'a lomana bilen furuso sigi musa o la a ma fɔ e ɲɛna k'e bɛna dabali min kɛ k'a ka ɲi a ma f'i ɲɛna k'i bɛna dabali min kɛ k'a man ɲi mɛ turabu y'a fɔ e ɲɛna k'e ye ɲininkali min kɛ k'i bɛna dabali min kɛ furuko min kama ko dabali nin kɛ ko furuko nin ye karisa garijɛgɛla furu de a furuko latigɛlen don wa a bɛ kɛ mɛ dabali bɛ ɲa wa nɔ nɔ nɔ o ma fɔ e ɲɛna dabali tɛ ɲɛ wa nɔ nɔ nɔ o ma fɔ e ɲɛna mɛ o dabali ɲɛ n'o ɲɛbaliya ani dabali fanga min b'a la o fana bi sɔrɔ laturu san fɔlɔ nin kɔnɔ a ma se k'a san filanan ci ne dun fana ɲɛ b'o la yan nɔ juste k'a sɔrɔ ne m'a fɔ donc balimakɛ ne de ko n b'a yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma cogo min ye ne ja ala sɔnna a ma ni k'o de latigɛ ne ye donc ne b'o de fɔ ne t'a dabɔ a kama k'a fɔ ko e ka k'a fɛ ni ne y'a dabɔ a kama e ka k'a fɛ ni e m'a faamu fu don ne m'a dabɔ a kama k'a fɔ e ka ban a la ni e banna a la ka taa sɔrɔ kɔfɛ e y'a faamu e bɛ nimisa mɛ min ka di e ye min fɔra ka don e kun ma e ka kalanfa fɛ n'o ye karamɔgɔ ye e bɛ fɛ ne k'o de fɔ n'o kɛra e bɛ kɛ ne fɛ e b'a fɔ k'e karamɔgɔ ni ne bɛɛ lajɛlen bɛ kumakan kelen kan k'a fɔ donc an ka kuma ye tiɲɛ ye hali n'a sɔrɔ nkalon don e t'o ye parce que min y'an faga jama bɛ karisa bolo walima jama bɛ nin fɛn nɔfɛ anw bolo o tɛ se ka kɛ nkalon ye alors que e bolo de y'o ye mais ne bolo ɲɔgɔn nkalonfin kirikiri ma na fɔlɔ jama bɛ girin fɛn dɔ kan nkalon don jama bɛ girin fɛn dɔ kan jama m'a faamu jama t'a dɔn Est ce que a bɛ faamuya donc laturu san filanan ni san fɔlɔ kisa filɛ i bɛna da la k'a fɔ ko denɲɔgɔn min fɔra ko masakɛ ko denɲɔgɔn dɔnnibaa don o denɲɔgɔn dɔnnibaa fana ka ŋaniya dɔ dira an ma yan nɔ ŋaniya min b'a la o ye hasidiya ni ɲɛngoya ni juguya ŋaniya de Donc ja cɛ jigi dalen b'a kan jigiya ma ɲɛnabɔ jigiya ɲɛnabɔ la juru sɔn k'a bɔ denɲɔgɔn dɔnnibaa nin ka hasidiya n'a ka ɲɛngoya de la n'o de bɛ k'o fɔ yan bon maintenant sira yeta minnu tun bɛ yan nɔ n'o jɛlen don mais o sira yeta kelenw bɛ yan gɛlɛya b'a kan nka bɛ sira bɛ kɛ sira fila ye muso kunkoloba nin ka sira ani fasotigi nin ka masaya sira jɛlen don an'o ka sira gɛlɛya de b'o kan yan o sira yeta fila yan ɔ sisan furu min latigɛlen don n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛna dabali kɛ walima a k'a ɲini k'a dɔn ni a furu bɛ kɛ walima n'a ti kɛ walima a tigilamɔgɔ kɛlen ka furu min kɛ ko furu min don n'o latigɛlen don n'o kɛlen don walima n'a bɛ kɛ walima n'i y'a dabali kɛ a bɛ ɲa dabali tɛ yan mais furu nin bɛ kɛ n ko b'o de ma yan nɔ lomanabilen bɛ k'a d'a ma siyɔrɔ la ko karisa ko muso nin i b'a furu ka n'i ka furu nin bɛ kɛ ka n'i ka du kɔnɔ an ka muso nin sen bɔ a la muso nin ye mɔgɔ de ye mais furu nin bɛ kɛ ka na fɔ i ka du kɔnɔ walima karisa ne k'e ma n ko e kɛlen ka furu min kɛ furu wɛrɛ tɛ ko furu min b'i bolo i ka du kɔnɔ walima i ye dabali kɛ muso min ka furu ko kama laturu san filanan pour que i bɛ se k'a furu ko a bɛ furu ka na i ka du kɔnɔ lumara ko ten mais yan nɔ a ma du kɔnɔna fɔ dɛ yan nɔ a bɛ ka tarabutigi ka du du terrain bonya walima du jamatigiyali fɔ mais yan o du terrain min ka bon n'o jamatigiya don furu nin bɛ kɛ ka na yen nin de ko ten ɔ masaya min sira jɛlen don n'o ye fasotigi ka masaya ye o masaya baro bɛ yan ko o n'a ta o ta masaya kɔni ye masayabaw ye mais o ni gɛlɛya b'a ka sira kan o tɛ ɲɔgɔn bɔ fili la e bɛna da la k'a fɔ ko laturu ninso kɔrɔ ani ninso tarabuden nali kɔrɔ dɔnni bɛnnen bɛ laturu kɔnɔ mais moi en question ne yɛrɛ kelen kun ne bɛ san don k'a ban n yɛrɛ kelen kun laturu san fɔlɔ bɛ ne bɔ nka mais laturu dɔw bɛ yen o san fɔlɔ kana da o ma ka taa sɔrɔ ala deli laturu tɛ mais turabuden damadɔ bɛ yen nɔ yɔrɔ n delila k'a fɔ ne tɛ turabuden jugu dɔn mais turabuden nali so kɔnɔ o de bɛ se ka ne bila ka turabuden kɔrɔ yɛlɛma ni saraka b'a la n b'a saraka bɔ ni kojugu don a kojugu ka bɔ yen n'o tɛ turabuden jugu ne t'a dɔn laturu den tan ni wɔɔrɔ de bɛɛ la bawo la n'i ko isufu ye turabudenjugu ye ni isufu yɛrɛ nana da fasotigi ni ko laban na don k'a sɔrɔ e dun fana ye turabu ci i ka laɲini dɔ kama e bɛna mun fana ɲɛna k'e b'a saraka walima k'a ko laban fasotigi t'a la non i filila fasotigi ni ko laban janfa alimami ani a ko laban fasotigi t'a la olu tɛ ko kelen sike a olu tɛ kelen ye o donc o la isufu tɛ se ka kɛ tarabuden jugu ye mais isufu n'a dira ne ma ko denɲɔgɔn ni masaya ni ko laban misali don ka taa sɔrɔ fasotigi ka so solomani bɛ yen fasotigi kelen soloma na denɲɔgɔn ni masaya ni ko laban janfa alimami a o isufu tɛ isufu denjugu ye dɛ mais isufu nin bɛ saraka bon o a ka di denɲɔgɔn ni masaya ni ko laban janfa alimami tarabu dun ye ne de ta ye a n balimakɛ isufu tɛ tarabuden jugu ye o mais isufu nacogo nin na ne b'a saraka kɛ donc o misaliya la tarabuden min bɛ yen n'an b'o wele ko yusuf janfa alimami n'a y'i da i ka tarabu ko laban na k'i to filɛli gansan dɔw la n balimakɛ kan'a to ten san filanan ɲini san filanan kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ isufu bɛ ka yɔrɔ dɔ gɛn isufu bɛ ka yɔrɔ minnu minɛ san filanan kɔnɔ ni i ma découragé sabanan fana ɲini o ye ni isufu ye ko laban sɔrɔ turabuden jugu tɛ mais a nacogo bɛ maa siran ni isufu ye banako la sɔrɔ dun laturu san fɔlɔ kɔnɔ turabuden jugu tɛ dɛ mais a nacogo bɛ mɔgɔ siran parce que a bɛ k'a kɔrɔ min fɛ yen e de kan k'o dɔn ne ko turabudenjugu don mais isufu yɛrɛ ka o nacogo ne t'o kɔrɔ dɔn a bɛ gɛlɛya bon e min ko ko alahu taala ye turabudenjugu ye misaliya la alahu taala minnu filɛ kele da yan nɔ kɛnɛ kan masaya la sira kan nafolo la turabudenjugu don e ko ten ɔ o turabudenjugu i bɛna ninnu saraka de ya n'i y'o kɛ i ka masaya sira yeta min fɔra k'o jɛlen don ani wari sira minnu fɔlen don k'o jɛlen don n'i y'o saraka ko tarabuden jugu don i y'i bolo su i yɛrɛ kun ɲɛ na aw yɛrɛ m'a fɔ ten ko donsonkɔnifɔlaw ko ten ko tarabu dɔnbali b'a yɛrɛ saraka caman bɛ k'a yɛrɛ saraka laturu kɔnɔ ɔ donc laturu san fɔlɔ ka nin détail min di laturu san filanan ka o fana détail min di dɔwɛrɛ fosi tɛ k'a yira aw la k'a fɔ ko laturu bɛ taa fo san saba mais a san saba a n'a cikun don a san fila a n'a cikun don a san kelen a n'a cikun don mais a bɛɛ lajɛlen bɛ ka laturu dɔnni de ɲini so ni denw ani laturu yɛrɛ sɛnsɛncogo ɲuman laturu woloko ɲuman laturu ɲɛfɔliko ɲuman laturu cicogo fɔli dɔnni n'a bɛ filanan bɔ walima n'a tɛ filanan bɔ e b'o dɔn bamananw ko walima maninkaw ko ko n'i ye mɔgɔ ye k'i bolo sumusumu k'i sigalen b'a kasa ko de la ɔ laturu san fɔlɔ détail baden bɛ m'o o di mais i b'a ye k'a fɔ ko jigiya min dalen bɛ denɲɔgɔn min kan n'a jigiya ni dimi b'a la san fɔlɔ kɔnɔ san filanan kɔnɔ i bɛn'a ye k'a fɔ ko a k'a bɛ k'a fɔ yan ko tarabutigi jigi dalen bɛ garijɛgɛ dɔw kan garijɛgɛ minnu fana ka bon dɛ mais alors que yan don a ko de ko garijɛgɛla furu don minnu bɛ kɛ n'o latigɛlen don wala i bɛ ka dabali min kɛ a bɛ kɛ garijɛgɛla furu ye a latigɛlen don mais yan a ko ko i garijɛgɛw ka bon jigi dalen bɛ garijɛgɛ minnu kan e ko cogo di sisan donc e bɛna d'a la k'a fɔ ko ja laturu san filanan ani laturu san fɔlɔ kuma dɔ tɔli ɲɔgɔn ma de ɔ ni laturu san fɔlɔ kelen nin fana na o ye laturu gindo dɔ ye nuhunkɔrɔ min filɛ ka n'i da juguyaso kɔnɔ ka taa bana kɔ o nuhunkɔrɔ nin si n'o y'a sɔrɔ e bɛ e ye tirabu de ci k'i bɛna dabali min kɛ dabali nin de kisa bɛ k'a fɔ e ɲɛna ko dabali min bɛ kɔfɛ ko nɔgɔ t'a la mais a m'a f'i ɲɛna fana k'a bɛ ɲa nka mais nuhunkɔrɔ kelen min bɛ bana kɔ tarabu ma ci dabali ko kama fo i ye filɛliw kɛ nuhunkɔrɔ min y'i da bana ani juguya la nin nuhun nin n'a ka di i ye i b'a siri fo ka taa i tɛgɛ da juguya kisɛ kan san fɔlɔ nin kɔnɔ mais o la o san fɔlɔ nin kɔnɔ tacogo dɔ bɛ i b'o ta fo siyɛn saba i bɛ nin i b'a a ta ka san fɔlɔ bɔ nin fɔlɔ kɔnɔ k'a ta tuguni ka san filanan bɔ o tirabu fɔlɔ o kɔnɔ k'a ta tuguni ka sabanan bɔ o fana fɔlɔ o kɔnɔ c'est comme ni san fɔlɔ ni filanan filɛ cogo min na i b'o ta ya juguya min filɛ nin ye i b'a seri fo ka t'i tɛgɛ d'a kisɛ kan a bɛ n'a fɔ fana ni mɔgɔ min ko k'a ye ko bɛɛ kɛ k'a dɛsɛ ça ne va pas i ka nin k'a ka laturu ye mais a ka laturu de ye nin ye nka mais banakɔso nin bɛ ka min fɔ o tɛ sisan kow ye dɛ o ye kow de ye olu bɛ kɔfɛ ka na k'a b'a bɔra a kalama sisan o juguya minnu bɛ kɔfɛ ka na ni nɔgɔ t'a juguyaw la i b'o de kunbɛli daminɛ i b'o kunbɛli daminɛ fo ka taa se juguya yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na mais o tɛ san fɔlɔ nin kɔnɔ donc mais san filanan nin kɔnɔ i bɛna sɔrɔ juguya min bɛ ka lamanabɔ o juguya nin ye denɲɔgɔn dɔnnibaa min ne jigi dalen b'a kan o ka juguya de bɛ ka manabɔ juguya caman a banna ɔ karamɔgɔbaw a bɛ ni bi video kɛcogo nin ye san fila ni san fɔlɔ baro bɔli la o kama n y'a sɛbɛn grand 1 ka sɛbɛn grand 2 ka bɛn ni o wagatiw ye an bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna bi explication kunkurunin na o de ye nin san fɔlɔ ka dɔɔni di san filanan ka dɔɔni di ni ala ma baasi fosi kɛ n na video tɔ fɛn fɛn bɛ kɔfɛ ka na olu bɛ kɛ san fɔlɔ ni san filanan baro kan nka mais a bɛɛ bɛ min ɲini o ye laturu faamu cogo de ko karamɔgɔkɛ ye mɔgɔ kelen ye wa o t'i kɛ laturu dɔnnibaa ye ko karamɔgɔkɛ ye jamatigi ye wa o t'i kɛ laturu dɔnnibaa ye ko karamɔgɔkɛ ye laturu dɔnbaga ye wa n'i tor'o de nɔfɛ i bɛ laturu dɔn e bɛ ka taa ka wari min nɔfɛ ko wari de b'a kun karamɔgɔ dɔ e hakili la k'a ye wari bɛɛ sɔrɔ karamɔgɔya kɔnɔ oui a bɛ baara min na o ye karamɔgɔya ye mais a n'a y'a bɛɛ sɔrɔ kɔnɔ kelen tɛ filanan ee jama b'a kɔ parce que ko dɔnni b'a don mais ani dɔnni yɛrɛ yɛrɛ min b'a nɛkun kan est ce que o ye dɔnni tiɲɛ ye wa ɛɛ min bɛ ne ni telefɔni tigiw cɛ o de ye nin dɔrɔn ye e ma fɛn min ta k'a di olu ma dɛ olu bɛ tila ka na e ɲininka o fɛn de la e bɛ se ka mɔgɔ jaabi o la wa fɛn jumɛn aa lumanabilen i b'a sɛbɛn kɛmɛ wolonwula i b'a sɛbɛn waa fila ni kɛmɛ ni mugan ani fila k'a nasi bɔ walima k'a sɛbɛn den kun bon ne m'a d'i ma mɔgɔ min y'a d'i ma taa o nɔfɛ mɛ o y'a di e ma e yɛrɛ y'a kɔrɔbɔ a ma ɲɛ e bɛ tila ka na ne ɲininka k'o bɛ kɛ cogo di ne b'a f'i ɲɛna min y'a d'i ma t'o nɔfɛ n'i ko i bɛ wari sɔrɔ bi n'i ko i ka jama sɔrɔ bi laturu tiɲɛ yɛrɛ tɛ u caman nɛn kan mɛ kumakan duman ni kuma cɛɲumannin ni tulo kɔnɔ kuma duman de bɛ caman nɛnkun kan ɔ u fana bɛ to o de nɔfɛ san kelen san fila u b'o bɛɛ kɛ fu la san tan bɛ kɛ fu la i b'a dɔn k'u mankan mɛn ko karisa ko wala k'an tun bɛ karisa kɔ kalandenya na an bɔra kɔ an ye nin bɛɛ kɛ mɛ olu tun bɛ karisa kɔ u ye wari bɔ ka don karisa la kalan na mɛ u y'o bɛɛ kɛ u ma fɛn sɔrɔ o fɛ ka na e fɛ k'e k'olu kalan fisabilila karisa o tuma na danga de fana bɛ e kɔ ni e bɛ se k'olu kalan fisabilila wa n'i y'a kalanden kalan k'a bila kalan daminɛ ni kalan ban kalo seegin kɔnɔ kalo wɔɔrɔ kɔnɔ n'i y'a bila hali a dɔw t'i fili k'i wele k'i fo mɛ o tɛ kojugu ye mɛ a tigilamɔgɔ kɔni b'i balo i la hɔrɔma la diɲɛ ma don o don i ka kuma tiɲɛ fɔlen ɔ n bɛ kuma bila ni min ye o ye laada de ye toujours dayɛlɛlen don k'a bila ni ka sɔsɔli bɛɛ de kɔnɔ n tɛ siran n tɛ siran k'o fɔ fo ni n filila k'a fɔ sinon n b'a fɔ dɛ fo ni n fili fo ni n ɲinana k'a fɔ sinon n b'a fɔ o ye jumɛn dayɛlɛlen don ka bila k'aw bɛɛ kɔnɔ ni n ko dayɛlɛlen don ka bila k'aw bɛɛ kɔnɔ ne ka kalanbulon ko tɛ dɛ o wari ka ca o tɔgɔsɛbɛn wari ka ca kalo sara ka ca dayɛlɛlen don k'a bila k'aw bɛɛ kɔnɔ ne ka laturu livuru waa tan ani seegin ya sotara ka ye waa tan ni wɔɔrɔ o wari ka ca n ti k'i wele ka na o san mɛ dayɛlɛlen don k'a bila ka i kɔnɔ jumɛn de la n ye min fɔ n ka dɔnni kɔnɔ n ka nin kuncɛ n'a ma bɔ i ka dɔnta kan n'i b'a dɔn ko nkalon b'a la n wele foli kɔfɛ k'a fɔ ko nkalon b'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bagolo siman kan mɛ n t'i jaabi vocal la n t'i jaabi appel whatsapp la i bɛ crédit ta ka ne wele wa n'i ka crédit banna n bɛ baro jɔ yen parce que ne ye karamɔgɔ wele sɔsɔli la ni ne y'i wele hali ni ɛri kelen crédit don n'a banna n'i ye n wele n b'i ka telefɔni tigɛ n bɛ taa crédit san k'i wele tuguni mɛ i tɛ ne wele parce que ne de ye ɲininkali kɛ donc karamɔgɔ dayɛlɛlen don ka bila k'aw kɔnɔ ɔ muso minnu bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛn laturu ko kɔnɔ n'aw bɛ k'aw karamɔgɔ ka kuma ta k'a fɔ k'a b'o kɛ luti ye aw karamɔgɔw tɛ se ka ne lajɔ kuma tɛ aw ma aw muso ninnu b'aw bonya a y'aw sen bɔ a la k'a to an cɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɛ karamɔgɔ min bɛ yen ne bɛ k'u ka kuma ta k'o kɛ luti ye o karamɔgɔ bɛ ne ka video suivre o karamɔgɔ yɛrɛ sɔnnen bɛ ne ye mɛ a tɛ fɛ ka segin a kɔ dɛ parce que k'a sabu kɛ a bɛ ka aw kun ci donc o sira labilalen don o de kama mɛ a ma labila i kana kalan kɛ dɛ kalan bulonda o ka don o kɔnɔ kana don o kɔnɔ o ye e kelen pe de kunko ye an b'a fɔ ko salamu aleykum warahamatulayi taala wa barakatu aw k'an bɛn